Uh, takulandira nonse amene mukutionera mamawa uno kuno ku headquarters ya chipani cha dpp ku southern region cholinga chimene takhalira pano achinyamata tonse ndife okhumudwa ndipo ndife okwiya kwambiri chifukwa cha mchitidwe umene akupanga achipani cha mcp monga mukudziwa bwino kunena kuti Sunday yapitayi tate wa chipani cha dpp apm komanso running mate wathu A Jane Ansah komanso amene anali pa mgwirizano, a president ndi chipani chawo, a Enock Chihana, tinali ndi mkumano wathu umene unayambira mammawa ku Mount Soche umene unakathera kukathera ku Njamba. Cholinga cha mkumano umenewu unali launch ya manifesto a zipani ziwirizi, mmene tiyendere masiku akhalawa kuti tikalowe m'boma, kuti adziwitse a Malawi zimene takonzeka ngati chipani cha dpp komanso aford kuti apulumutse amalawi pochoka kwa msonkhano umenewu tinakhumudwa kwambiri kupeza kuti achipani cha mcp amamenya anthu amene anabwera ku msonkhano umenewu ndiye tifuna tinene mmawa uno kunena kuti chipani cha dpp sichamantha ndipo sitikukuopani ndipo a mcp kumene muliko mudziwe kuti ife sitibwerera m'mbuyo dziko lino ndi la tonse amalawi ndipo Motengera oyendetsa chisankho cha dziko la Malawi ananena kuti kuli code of conduct imene zisankho ziyendere komanso ma campaign mmene ayendere. Motengera ndi malamulo a dziko la Malawi, Malawi aliyense ali ndi ufulu olowa chipani chimene akufuna komanso kuvotera amene akufuna. Koteretu kuti kumamenya anthu kumamenya anthu amene a msonkhano chifukwa asapota dpp ndi chipongwe chachikulu chimene ife sitilola. Komanso funa tikudziwitseni Amalawi kunena kuti mu dziko linoli muli boma, mu boma lathu mu constitution yathu muli a police muli a army madipatimenti osiyanasiyana ife achinyamata a dpp tikumadabwa kunena kuti anthu amamenyedwa pamene apolisi ali pompo anthu amamenyedwa apolisi akuonerera ndiye nkhani yathu siyivuta leroli ndiyophweka kwambiri kuwadziwitsa a IG kunena kuti ngati simutha kugwira ntchito ngati apolisi motengera malamulo moteteza wina aliyense umoyo wa munthu komanso katundu wa Amalawi, ife tikuthandizani ngati chipani kuteteza zinthu zathu komanso kuteteza dziko lino. Uthenga umene tifuna tipatse a mcp ndionena kuti 1994 dziko la Malawi linavotera kuti mukhale democracy. Sitizalola ife achinyamata ku Malawi kuti tibwererenso mbuyo ku chipani chimodzi sitizalola kuti tizamenyedwe kapena kunena kuti tizaphedwe pa chifukwa cha ndale chifukwa mufuna mcp ikhalepo yokha tifuna tikudziwitseni achakwera ndi anthu anu onse ku chipani cha mcp kuti ife sitikukuopani tipasa ulemu constitution ya dziko la malawi muwauze ana bwampini nonse ku chipani cha mcp ndi anthu onse amene mwatuma kuti azayambitsa chiso- chisokonezo kuso- ku malawi kuno ingakhale ku blantyre kuno Kunena kuti ngati inuyo apolisi simutha kukawatenga, ife tipita kukawatenga tokha m'manyumba mwathu kubweretsani kupolisiko. A mabungwe osiyanasiyana mwachitsanzo a Oxfam ndi amodzi amene akulembetsa akukakamiza mchitidwe wonena kuti maudindo a m'boma kapena mu ndale muzikhala amayi ndi abambo mofanana mwa 50-50. Kodi ngati inuyo a mcp mukuwamenya azimayi, mukuwamenya anyamata, azimayi azibwerabe ku chipani? Kodi apezekanso azimayiwa mu ma bungwe otsogolera? Maudindo abwera bwanji ngati ali kunyumba ngati sapanga nawo za chipani? Ndiye tifuna tikudziwitseni kunena kuti ifeyo titeteza mayi wina aliyense ngati chipani cha dpp komanso ngati aford titeteza bambo wina aliyense wa m'Malawi muno. Komanso tifuna tikutsimizireni kunena kuti poti pa tebulo patili anthu ambiri amene tiyankhule koma ningofuna nitsogolere nkhani yonena kuti nkhani imene takhalira panopa tikudana nazo zimene mupanga inu a mcp. Munamenya anthu ku Lilongwe nthawi ya mademo anangokuyang'anani a polisi, munamenya anthu ku Mbowe anangokuyang'anani, panonso mwabwera kummwera kuno mumenye anthu akungokuyang'anani. Ifeyo tifuna tikutsimikizireni tikuuzeni kunena kuti. Ife sitilola mchitidwe umenewo. Ufulu wathu wachibadwidwe tiuteteza chifukwa ndife Amalawi a dziko lino amene we are protected by the Constitution of this Republic. Palibe wina aliyense amene atiopseze. Kotero kuti tikufuna tikutsikimizireni amene mmayang'anira bw achinyamata ku mcp kunena kuti ngati anyamata anu simuwauza chilungamo choti asn asunge mtendere, tikusungitsa mtenderewo ndi ifeyo ndisanapita patsogolo ndipita patali adirekta a Norman Chisa- chisale komanda wathu anali oti apezeka malo ano koma pamene ndinena panopa ali ku russia nkwa sanapezeke malo ano, nkwa antumiza ineyo kuti ndikhale malo ano, koma iwonso ndi okhumudwa ndipo ndi okwiya chifukwa cha mchitidwe umenewu. Mwina ndiwapatsire anzanga awiri atatu nawonso ayankhulepo, ndizabwera kumapeto kuti tione tithana nayo bwanji nkhani imeneyi. Zikomo. Mulipo anyamata ena ache mukuzitenga ngati madolo, adalipo madolo adatha. Ndiye ife chomwe tikufuna tipemphe nchonena kuti sikuti ndewu ti- sitimatha ya ndewu timatha komanso kuti timenyane nanu simungatimenye ya mwachepa koma nkhani ndionena kuti adadi amatilangiza kuti tikhale ana amtendere ndi purezidenti wa bata odekha ndi chifukwa chake tabwera lero kuti apolisi angotithandizira anthu amenewa agwidwe chifukwa anthu amenyawa maina awo anthu ali nawo ndiponso maina awo tiatumiza ku polisi sitipereka zina la munthu wonama iya tipereka zina lenileni la munthu akupanga chimene chocho ndifuna ndikonze apa kwabwera kachisimo kena kake koti anthu akamapanga anthu ena ache chipongwe akumanena kuti anthu akulimbirana migodi ayi chimene chichoke anthu amenyedwa ndi anthu a dpp anthu omwe amachokera ku msonkhano mwabata ni mtendere taona m'bale wathu wina atabayidwabayidwa pakali pano mwina ena sitikuziwa ngati ali ndi moyo zikozotheka zimachitika anthu amenewawa anadikirira mdima ndikuwachingira anthu pa mdima ena akufuna asinthe statement kunena kuti anthu omwe amachokera ku msonkhano achinyamata a dpp a- a- aphwanya zinthu za anthu a mcp zaboza maumboni tili nawo pa nthawi yomwe zimachitika zinthuzo, pa nthawi yomwe achinyamata ena amapita kukateteza anthu, ndikuti anthu athu atavulala kale. Ndiye ndikufuna ndikupempheni kuti musasokoneze yayi, ife tilipotu sitinafe, sitinapindenso michira yayi, tangokupasani chani ulemu. Ndiye mmene anenera director aja kuti tikufuna a za malamulo, a za chitetezo, a polisi alowererepo kugwira anthu osokonezawo. Ngati iwo ati akanike, ife tikawagwira tokha. And ndifuna ndibwereze mawu awa, mabwana a polisi, inuyo ngati oyendesa za chitetezo, oyang'anira zinthu zoonongeka mtauni, anthu osokoneza otani, izi zomangowasekelera anthu akamapanga zopepera mu zina la chipani zithe panopo ni nthawi ya kampeni anthu ayende mwa ufulu azimayi athu asavulidwe ayi anthu amenyedwa ngati okuba mu Limbe. palibe olero omwe akunenapo olo wazuka ndikunena kuti anthu a dpp amenyedwa koma tikabwezera muyamba kunena kuti achina jomo ayamba kutani kubwezera ife ziko lathu timalikonda kodi ndili ndi funso limodzi malawi yonse ino blantyre yonse ino kuli madolo ndi ku limbe kuli madolo ndi ku limbe akumbukirenso chinthu chimodzi dpp kwawo ndikumwera kuno andife tilipo ochuluka kuposa ndani kuti titsatizire zomwe akufuna iwo zinthu zilakwika ndiye tikufuna malamulo agwire chani tikufuna mdziko muno mukhale bata ndi mtendere owina awine oluza atani pani chake musatiyese sitikukuopani iyayi mukafuna kuti tibandulane tikhozanso kubandulana koma tikufuna malamulo agwire chani dpp oye ndipereke kwa enawo
ndiye ife achinyamata a dpp kuno kumwera sitibwezera choyipa Koma chimene ndingapemphe ndi chonena kuti azitsogoleri amene akupanga zimenezi maina awo tilinawo pano ndipo tatchula, sitikuopa ai. Tikutchulani maina amene munapanga zinthu tsiku la ku msonkhano wa ku Mjamba amene mwa- sapota wathu mmodzi pamene ndikunena pano ali serious ku Queens dzina lake Henry Kawinga amene anabayidwa kwambiri ndi anyamata a mcp ku Limbe kumsika Ndipo anthu amene anapanga zimenezi motsogozedwa ndi a Msankho Muhango amene ali chairman wa anyamata amenewa ku Limbe kumsika, pali a- a Juma Pit- Pi- Pitani, a Patson Bamusi, a Dennis Chitsulo, a Senzo Pitani, a Mofati, a Trabo Salambula, Salamba, A Jafali, a Joel, a Gift Bamusi, a Mayeso Taimu, John Mateketa, eh, Lipenga Joe, Harrison Magola. Anthu tatchula apawa sikuti tikukuopani iyayi. Ngati kuli anyamata osokoneza ndiye ndife a dpp akumwera kuno koma ulendo uno ife taphunzira zambiri profesa arthur peter mutharika amatiphunzira nena kuti tisabwezere choyipa ndiye tikunena pano enough is enough tipemphenso apolisi ngati simupanga action ya anyamata amene akutchulidwa apapawa kuti simuagwira ine ngati youth director kumwera kuno Ndikuuzani zoona, anyamata amenewa tiwagwira tokha ndipo tikawasiya ku polisi. Ifeyo tatopa ndipo ngati kumene muliko mukundimva ndikubwerezanso kuti ngati sakugwirani lero ndi mawa tikupereka 3 days imene pofika friday Mudziwe kutino m'manyumba mwanumo mungoyenera kuti mu- mu- mudziwe kuti mukubwera chani mukubwera nyambalo anyamata okwiya nthawi yoti tizikhala tikuopa inatha nthawi ino ndi ya demokrasi ndapempha muhongo kunali anzanu kunja kuti amene amagwiritsidwa ntchito koma boma litasintha anthu aja amene anathawa ndikubweranso kudzapepesa kuti akuluakulu pepani mundikhululukire Anabaya galimoto ya Ben Phiri mateyala kuphulisa. Ife enafe mmene timapita kumene kuja tinakapeza kuti no anthu apanga zimenezo aja athawa apita. Nde a polisi musagwiritsidwe ntchito chifukwa boma limapita limabwera. Tauza OC a ku Limbe kunena kuti ife ngati achinyamata a dpp kuno kummwera tikudandaula. Anthu amenewa chonde Muwagwire koma ngati mukulephera kuwagwira amenewa tiwagwira tokha apo nde ndisakubisireni ndanena kale profesa Arthur Peter Mutharika amatiuza kutino tizikhala anyamata osunga mtendere chifukwa ife ndi atsogoleri amawa ine ndili pano ndizakhala vice president wakummwera kuno awa a Jana azakhala president Aliyense amakhala ndi masomphenya osiyanasiyana. Nthawi ino siyoopsezana. Ife sitiopa iyayi. Tikufuna nawo kuti no amene apanga zimene chipongwe chimenechi agwidwe. Ndibwerezenso pano a Times mukujambula. Tili ndi mnyamata amene wavulazidwa pamene ndikunena pano ali serious ku Queens. Paliponso ena amene ana- anabayidwa amene akukhala ali m'manyumba mwawo anapita ku Queens ngati ma outpatient. Pamene ndikunena pano ali mu ululu mo- mo- osiyanasiyana. Nthawi ya democracy si nthawi yoti tizipanga zoti kumenyana iyayi. Anena kale a, a director a youth a national akunena kuti tilipo anyamata ambiri kummwera kuno titha kupanga kutino tibwezere koma sitipanga zimenezo tikabwezera ife ndi vote ndipo Chakwera achoka ndi vote ya ife anthu akummwera apo nde tisabisilane iyayi zoyankhula tilipo ambiri pano Koma chimene tinabwera nacho mammawa uno akuluakulu pano ndi mchitidwe umene akupanga a Malawi Congress Party achinyamata akumuno kummwera. Anena kale ameya kunena kuti no anyamata a Congress kuno kummwera ndi ochepa kwambiri inu mmakwanu tikudziwamo simungatigonjese ife ife a dpp kummwera ndife ambiri koma sitikufuna ifeyo kunena kuti no dzina la Professor Arthur Mutharika kapena dpp liipe ndiye mwationa kuti tabwera press briefing masana ano kuti tikuwuzeni kuti no mwapangazo musiye mukapitiriza muona polekera.